kunnafoni la i b'a fɔ non ninnu yɛrɛ ninnu bɛ bange français la quoi e ma ye a b'an ka ala ka autoritéw kunna a tɛ se ka fɔ kuma dɔ bɛ yen cɛn dɔ bɛ olu tɛ se ka fɔ quoi misali la sisan n'i ye irisi ni ikirɛni ka kɛlɛ lajɛ u bɛna OTAN ko de yir'i la mais cɛn dɔ b'a duguma o tɛ se ka fɔ n'o cɛn wugubara k'o yir'i la i bɛ tigɛ angilɛtɛri musokɔrɔba in na i bɛ tigɛ macron na i bɛ tigɛ an ka perezan kɔrɔ caman na wa i bɛ tigɛ diinɛ mɔgɔ caman fana na i bɛ diɲɛ ye yecogo wɛrɛ la o tɛ yan o cɛn kelen kɔnɔna na i bɛna tigɛ hali marikiw ni fɛn ninnu na donc an tɛ mɔgɔw ladon cɛn kɔnɔ walasa ka wo don hakili la an ka yen datugulen to an k'o to yen ten i ɲɛ b'a la donc an ka mɔgɔ ninnu ka kunnafoni di siraw an b'u fo halisa u y'an lakunnafoni bamanankan na dɔw b'a ta anglais la k'a bayɛlɛma dɔw b'a ta français la k'a bayɛlɛma ka jamanadenw labɔ a kalama mali média camanw bɛ yen n ko bamanankan bɛ kalan faransi sisan sisan faransi bamanankan bɛ kalan faransi wa tubabu yɛrɛ de bɛ ka farafin e ko kabako ko don quoi
faransi bi c'est comme jakumanin ka fali dege doni tacogo la quoi o tɛ kunmasuuli ko ye a tubabu ka aw ka denw kalan aw yɛrɛ ka kan na ko don an bɛ taa n'o kuma ye min kuma fɔ RFI mandenkan o bɛ yen mais ORTM ma se ka an ka 20 heures kɛ bamanankan a tɛ se a tɛ se wa hali nin 22 septembre in na han oui.
n'an ma kunna ja yɛrɛ tɛ parce que ko in bɔra ala ko la quoi oui. ni n ko ala ko tɛ ala ye hakili d'a ma ka ɲɛw d'a ma sen ni tɛgɛ b'a na a bɛ tubabu la oui. tubabu ye baara kɛ ala y'u dɛmɛ anw bannen don baara ma k'ala k'an dɛmɛ oui. an ka 22 septembre discours sigi k'a lajɛ oh. n'u hali u bɛna n'u bɛna fɔ bamanankan na u b'a fɔ français de la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ bamanankan na donc olu kɛlen donc o b'a yira ko faransi ka fisa n'an ye de o nin kuma b'o de yira donc ni faransi ka fisa n'i ye faransi perezan ka fisa n'an ka perezan ye u ka nafolo ka fisa an ta ye o dɔnnen don yɛrɛ u ka wari ka wari ka girin n'an ta ye o yɛrɛ bɛ yen ka ban k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ mais an tɛ wari kelen dun donc an bɛ nkalon kan ɲɛ b'a la o de la ne bɛ to k'a f'i ye n k'an k'an janto kunnafoni na kosɛbɛ ni kunnafoni falenna dɔɔnin dɔrɔn kunnafoni lawaleya cogo bɛ falen a fɔra ko asimi de ye mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o tɛ kunnafoni ye e ka kunnafoni ditɔ a tigi ka fili dɔrɔn ko ayi dɛ ko eh, maliki jawo de ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye hali n'a fɔra k'a k'u foto yira i b'a ye foto foto tɛ kɛ kelen ye donc ni kunnafoni ni fili kɛra kunnafoni na dɔrɔn fili bɛ kɛ a lawaleyali la donc an k'an sinsin kunnafoni kan kosɛbɛ ni o la n bɛ to k'a fɔ n ka kuma laban na n ko ni min bɛ fɛn fɛn dɔn kan min na o k'o bayɛlɛma jamana forobakan na i yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà macron yɛrɛ ye nin fɔ hali n'i y'a ye transition dɛmɛlen don han bubu mabɛli ninnu ni seku tunkara ninnu ni aw aw bɛ transition mɔgɔw ka kuma min ta tubabukan na k'a bayɛlɛma bamanankan na k'a cari donc jama b'a dɔn ani kuntilenna de bɛ ninnu na mais fɔlɔ olu tun tɛ yen mɛ n'a fɔra ko halisa k'o bɛ k'a fɔ transition min ɲɛnɛ k'o de kɛlen don politikimɔgɔ minnu y'an coro k'o de kɛlen don ka hakilina di olu ma k'aw hakilina fɔ an ka kunnafoni di siraw kan kunnafoni di siraw tɛ kan kan t'o la k'u k'u hakilina fɔ kanko kan est ce que olu bɛna kan yira ninnu na min bɛ ninnu ninnu ka ko lataa ɲɛ olu dun degilen don min na o ye ka jama ka ɲinɛw wele ɲinɛkan na ka sɔrɔ ka mɔgɔkan fɔ k'u faga u delilen don olu de la u b'an wele a a ye na an b'aw ka nin wuli an bɛ nin gɛlɛya wuli ka bɔ yen an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan n'aw nana dɔrɔn o b'a yɛlɛmalen ye tubabukan na a disikuru fɔlɔ yɛrɛ ni ne yɛrɛ ye perezan afirikɛn n'i ka disikuru fɔlɔ kɛ faransɛ la dɔrɔn ne b'a ye ni ne ye n'i y'a kala dɔrɔn ne b'a ye taalen ɲɛfɛ i bɛ se ka perefu wɛrɛw yira u ka campagne bɛɛ bɛ kɛ bamanankan de la mɛ ne ti ne ti sɔn min yɛrɛ ye ne tɛgɛ jigin kosɛbɛ dɔɔnin asimi ka ko la u ye mali sen bɔ farankofɔn jamanaw ka ɲɔgɔn ye la a tilala ka taa kalenkan ta faransɛ la o ma bɛn ne ma o ma diya ne ye hali dɔɔnin mɛ n tila ka n'a ye u nana fanga la mɛ u tun t'a dɔn ne quoi u tun t'a dɔn ko kan in bɛ yen u t'o yɔrɔ dɔn a la parce que olu ye militɛriw de ye donc temps t'olu bolo ka miiri jamana géopolitique sugu dɔw ni jamana ka olu to o temps t'u bolo quoi oui, oui, oui. o la n bɛ to k'a f'i ye tuma bɛɛ n ko problème ye université de minnu ko k'olu kalanna ko doctorat baw b'olu bolo oui. n'i dun y'a ta k'a lajɛ afiriki coronna doctoratigiw de bɛ siga t'a la siga t'a la min ninnu ka baara ye sɛnɛ ni baganmara ye olu sen ma y'a coronni na oui. olu bɛ burusi kɔnɔ hali kuran t'u bolo mɛ dɔktoratigiw minnu bɛ vɛsiw ni fɛnw sigi ka n'u sigi olu de ye jamana fɛn bɛɛ fereke k'a bɛɛ ɲagami ka tubabu ka intérêt k'o bila kɛrɛfɛ c'est comme olu yɛrɛ de y'an ka jɔnya yɛrɛ officialiser e n'olu de nana n'a ye u bɛ tubabu b'an sirili min kɛ ka taa an feere Amérique tubabu m'a kalan kun koyi nka farafin damaw de y'a kalan ɲɔgɔn kun ka tila ka siran faransi tubabu ɲɛ tuguni an yɛrɛ de nana n'a bɛɛ ye donc aw bɛ ka kunnafoni di cogo min na aw kana saliya la a y'aw timinanja la an bɛ se sɔrɔ fo tubabula perezan yɛrɛ y'a fɔ o kɔrɔ ye tiɲɛ na an y'an seko kɛ ni otoritew b'a falen u k'a falen n'u t'a falen u k'a falen quoi o de don aziz ni an bɔra o yɔrɔ la jamanakɔnɔden caman bɛ k'a fɔ bi ko an mana kɛlɛ kɛlɛ ko en tant que ni an m'an ka wari créer an yɛrɛ ye ko an tɛ se ka avanse yala e bolo bi i bɛ se ka mun de fɔ mali wari ko in bi mɔgɔw ka o kuma o ti bali ne la modibo keyita yɛrɛ ye o yɔrɔ ye o ka na ni faran maliyɛn ye i m'a ye depuis hali o wagati erreur tun bɛ faran mɛ n ko a jateminɛ faran o bɛ tali kɛ faransɛ ninnu bɛmakɛ de la olu ka mɔgɔ kɔrɔkɔrɔbaw bɛ ta olu tɛ faran ninnu ya ɔ olu bɛ wari min dun olu yɛrɛ bɛnbakɛw tɔgɔ t'o kan faran tɛ faransi ka wari kan mɛ faransi bɛ min dilan ka d'anw ma faran b'o kan o tuma an bɛnbakɛw de ye faranw ye sisan an ka gouvernement autorité dɔ k'a tɛgɛ kɔrɔta dɔrɔn k'ale ka ancêtre dɔ ye faran ye tubabu kabila kelen ti mali kɔnɔ aucune tribu française oh. mais pourquoi o franc o bɛ mun de ɲɛna quoi ɲɛ b'a la kɛko t'an na i b'a dɔn ni tubabu bɛ cogo min na n'i bɛ fɛ ka i ka sɛbɛko kɛ i den ka n'i tɔɔrɔ quoi i bɛ kulonkɛ minɛn dɔ ɲini dɔrɔn i b'o d'a ma i yɛrɛ b'i ka sɛbɛko kɛ den bɛ kɛ a fanga ban ye kulonkɛ la a bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛ sɛbɛri la quoi san bi wɔɔrɔ san kɛmɛ kɛmɛ kilancɛ demi siècle halisa afiriki ma se ka don histoire kɔnɔ o afirikɛnw b'u sigi ko don bɛna ale ko diɲɛ bɛna yɛlɛma olu fɛ o bɛna kɛ waati jumɛn o bɛna kɛ waati jumɛn tiɲɛ yɛrɛ la jamana fitininw u bɛ baara kɛ n'u ka kan u ka wari b'u bolo ɛ k'an k'an ka wari dilan dɔw ko ɛ e b'i ka wari dilan cogo dɔw i bɛ dɔw yɛrɛ mankan mɛn e b'i ka wari dilan cogo di e ka sanu t'i ta ye e ka kan t'i ta ye mais n ko k'an bɛ fɛ o de k'an ta ye an b'o de kɛlɛ o de kɛlɛ bɛ se o kɛlɛ ye nin ye o ye an bɛ fɛ ka bɔ jɔnya de la jamana kɔnɔntɔn de bɛ farafinna yɛrɛ b'u ka wari dilan a bɛ dilan o yɛrɛ fɛ yen wa o yɛrɛ b'a dun o tɛ wa n'an b'an ka wari an de ye wari yɔrɔ ye i bɛ t'a sɔrɔ kɔdiwari ni sɛnɛgali ninnu ma ye n'o tɛ n'u y'a ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ yen bi a ko gulonnen tɛ ala la quoi an yɛrɛ dama adama c'est comme si entre humains quoi an yɛrɛ adamaden ɲɔgɔn cɛ ka jɔ papiye jalan aw dɛsɛlen don k'aw tɛgɛ nɔ bila o la ka bɔ o jɔnya la hali an ka yɛrɛma hɔrɔnya lakulonkɛli o bɛ na finanse ni o jɔn wari kelen in de franc des colonies françaises aw bɛ k'o colonie française wari dun aw bɛ taa mun indépendance kulonkɛ kɛ donc o ye laadala ko de mais tiɲɛ tɛ c'est comme a tun bɛ kɛ ko laada don mais an bɛ taa kɛ ko tiɲɛ don o tɛ kelen ye. k'an ka don fɛte o ye an ka yɛrɛma.
indépendance in fɛteli laada de don n'o tɛ tiɲɛ tɛ. mais a y'i sigi an bɛna discours ye sa ko hali hymne bɛ yɛlɛn hali sini mali palais la hymne bɛ yɛlɛn français la mais o tubabu kɛlɛ bɛ taa min tubabu yɛrɛ b'u sigi u bɛ yɛlɛ anw na de quoi parce que u b'a ye ninnu est-ce que kɛko yɛrɛ bɛ ninnu na tubabu b'o de ye quoi mais u t'an bila u t'an bali k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ quoi n'o tɛ mali fasa jɔnjɔn bɛ yen bamanankan na fanfariw bɛ se k'a fɔ ka ban mais mun b'an ka otoritew bali fanfari k'o fɔ palɛ kɔnɔ o kuma na palɛ ka fisa an ka kan ma wa donc olu ye fili juguba de ye an ka faamuyali ninnu na i y'a ye voilà wari ta kɔni o kɔni kunnafoni bɛɛ kunnafoni sugu bɛɛ yirala wari kan k'a yira an dunnen don wari in kɔnɔ mais halisa u tɛ fɛ k'a ɲɛ ye mais n'u ye kan falen sisan wari bɛ falen hali ni laginɛ ka kan falen ka wari bɛ falen ɛ moritani ka wari tɛ nin a bolo an tɛ taara tunga la yan n'an ka séjour carte banna u b'a fɔ k'u b'an datugu n'a datugu banna dɔrɔn u bɛ datuguli ko kuma fɔ an ye tunisie u ko ko mali bɛ tuni mali bɛ tunisie ɲɛ sanu na mali tɛ jamana sabanan de sanu na fɔlɔ na ɔ ni sanu de bɛ wari caman garanti mais munna tunisie ka dɛrɛmɛ kɛmɛ o bɛ bɛn an ka waa mugan ma 20 000 francs n ko vingt mille ye jɔn wari waa mugan de maa bɛ k'a fɔ ka tunu ko waa naani mais e yɛrɛ ka nin lajɛ kabako de don kabako de don perezanw nana ka n'o e nin ye diɲɛ jamana jumɛn na k'u ka jate bɛ daminɛ duuru kan foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a jate bɛ daminɛ duuru o tɛ yen a tɛ yen an ta bɛ daminɛ cinq franc an ta bɛ daminɛ cinq franc bon an bɛ tila tuguni k'a fɔ tuguni k'an ni tubabuw ye kelen Nations Unies hali afirikɛn yɛrɛ man ka t'a la yɛrɛ mais kɛko tɛ mɔgɔ minnu na ne taara a bɛ taa fɛn min ɲini Nations Unies na Nations Unies bɛ sigi wagati min na afirikɛn foyi ma consulter a la taalen ɲɛfɛ de o ye afirikɛnw sen don a la tubabuw yɛrɛ de y'a sigi e ye veto ye afiriki jamana dɔ bolo ayi a tɛ yen a tɛ yen i y'a ye o bolo ayi a tɛ yen a tɛ a t'o bolo continent kuturu o ye jamana bi duuru ɲɔgɔn erɔpu
veto bɛ jamana min bolo faransi Angleterre o tɛ n'i taara Asie Russie ninnu bɛ yen Chine fana bɛ yen o tɛ États-Unis o bɛ continent américain na an ka continent kuturu yɛrɛ ta sisan a tɛ continent kuturu a tɛ a tɛ a tɛ o b'a yira ko ninnu yɛrɛ kɔni non ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ se ka an an tila an an ne bɛ se ka an fɛngɛ ni min ye quoi ne t'o dɔn quoi n'an kɔni b'a fɛ ka kɛ jamana ye ka kɛ ka bɔ jɔnya la jɔnya jamana jamanaya tɛ taa fɛn minnu kɔ f'an ka se k'olu sinsin k'an sen don olu la nafolo b'o la n'o ye indépendance économique ye i ka kan b'o la i ka politiki n'i ka nafolo ko n'i ka kalan n'i ka seko n'i ka dɔnko bɛɛ b'i ka kan de kɔnɔ mais n'anw yɛrɛ y'an ka kan yɛrɛ k'o lafili maliyɛnw ko ne ma ko n'olu taara consulat la faransi ko faransi muso y'a kanto ale ma ko e k'e bɛ na k'e tɛ se ka a y'a fɔ ye français la quoi k'e tɛ se ka kuma français la k'o kuma k'o ma bange mali la i ye nin an ka consulat an ka an ka i n'a fɔ an ka so an ka so quoi mali lasigidenso min bɛ faransi yen nin kuma in kɛra yen de n terikɛ bɛ emirati la n b'a fo kosɛbɛ musa musa ye arabu jamananin minnu bɛ yen dugu ninnu na n'i taara u ka kɔnsulaw lajɛ hali ameriki ta ameriki ta a sɛbɛn a kan ko US embassy a t'o sɛbɛn arabukan na yen a b'a sɛbɛn angilɛ la fɔlɔ k'a yira n'i donna nin yɔrɔ in na dɔrɔn i bɛ ameriki de ka sɔrɔ san ka kunnafoni di arabukan arabukan na yen Algérie ambassade min filɛ nin ye badalabugu arabukan de sɛbɛnlen don fɔlɔ iran ambassade u ka kan de b'a kan fɔlɔ mali la yan ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ko ka sɔrɔ est-ce a sɛbɛn tɛ anglais yɛrɛ de la yen ka sɔrɔ ka kan wɛrɛ tugu a la mais mali ambassade bɛ diɲɛ fan o fan maliyɛnw y'u yɛrɛ tunu k'u ka ambassadew yira ni faransɛya de
Aziz baara b'an bolo dɛ et puis oui a bɛ taper dɔrɔn de quoi ka papier ta dɔrɔn k'a nɔrɔ dɔrɔn k'a taper quoi i n'a fɔ a b'an ka ministɛriw kan cogoya min na ji ni courant minisiriso kalan minisiriso jamana kɔnɔna lakanali minisiriso mais non ne yɛrɛ dabali de bɛ ban quoi ko fitininw n ko fɛn bana dɔ bɛ adamaden dɔw faga dɔw bɛ yala n'o ye quoi non siga t'a la Azizi baara b'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la baara aw ka wari adamadenw de kun dessin b'a kan oui u y'o bɛɛ bɔ yen komi anw sago t'a la k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ ni baganw ye oui oui o kɔrɔ sisan oui non tiɲɛ yɛrɛ la jamana tɔw ka wari olu ka mɔgɔbaw b'a sanfɛ oui Mali wari yɛrɛ tun bɛ wagati min na Modibo yɛrɛ tun b'o sanfɛ oui ɛ mais mun na sisan an ka wari ye quoi CFA ɛ, sefa jɔn b'a kan Oui. baganw bagan dɔrɔn baganw de b'a sanfɛ fɛn ɲɛnama foyi t'a sanfɛ mais kɔnɔw ni ɲɔgɔn mais o kɔrɔ sisan non Azizi lagosi dɔn quoi tɛgɛ lagosi dan lagosi dan don lagosi u tila ka fɔ tuguni a ye fara ɲɔgɔn kan an bɛna don eko la a bɛ taa mais n ko n'i ye sigi tuma dɔ la ka farafinya lajɛ quoi jama ka hakɛ to quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i kɛra farafin ye ala y'i punir de quoi N'a ka jugu farafinya ka jugu hali n'i sigi ka jateminɛ Nations Unies na bi tubabu jamana bɛɛ bɛ ka Faransi dɛmɛ Afrique jamana ka dɛsɛ ka kuma ka dɛsɛ ka kuma Azizi kuma suru ko don n'an tilala diɲɛ a dɔw yɛrɛ bɛ an kɛlɛ diɲɛ daminɛna farafinna de farafin de diɲɛ siya bɛɛ bɔra farafin la mais n'i fana bɛ siya fagolen ɲini diɲɛ kɔnɔ bi farafin don n'i bɛ continent fagolen ɲini diɲɛ kɔnɔ bi continent africain don non siga t'o la olu de ka saraka minɛta ka ca ni continent bɛɛ siga t'a la siga t'a la siga balawu ɲɔ ɲɛlen don continent min na o ye continent africain de siga t'a la u tɛ u ti marifa jugu dilan marifa juguw bɛ ci olu de fɛ yen par exemple i b'a dɔn anw ka mɔgɔ kalannenw bɛ miiri indépendance sugu kelen de la quoi n yɛrɛ kelen ka yɛrɛmahɔrɔnya a banna n ka to fanga la dɔrɔn mɔgɔ kana se a banna bon ni fɛn fɛn bɛ kɛ walasa k'o fanga lafasa o de bɛ kɛ dɛ e maaw t'u tɛgɛ di tubabuw ma k'u yɛrɛ balimaw kɛlɛ tubabu nɔfɛ maa si dun tɛ tubabu teri ye Faransi présidentw y'o yira bɛɛ la u y'o fɔ bɛɛ fana ye ko teri t'olu la teri t'u la k'olu ka nafasɔrɔ sira bɛ yɔrɔ min na k'olu bɛ yen de o fɔra o fɔra aw ye o halisa aw tɛ kiya kabako don ne yɛrɛ dabali de bɛ ban kɔ kabako don kabako don an kana an tɛgɛ jigin an ka baara in na nk'an bɛ se sɔrɔ inshallah mhm.
Azizi ka kuma kuncɛ kuma
bon mɔgɔ caman bɛ fɛn dɔw laɲini ko ani Asimi ka sigi ka kuma Asimi ka conseillerw tulo b'a la dɛ mhm. Choguel ka conseillerw fana b'a mɛn mhm, bon ni mɔgɔ de fait que mɔgɔw t'o publierlen o fɛn ninnu ye ou bien ani u ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma a bɛ mɔgɔ caman jigi tigɛ mais n bɛ fɛn dɔ jira jama na wuyangili fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ n'o ye révolution ye révolution fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ i t'a ye yɔrɔ si ko président y'a kɛ o tɛ se o tɛ se Eh, fɛnkɛw de b'a kɛ dugumamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fundennen don dɛ mhm. olu de bɛ wuli ka muruti mhm. komi an ka kalan kun tɛ dɔnniya sɔrɔ an ka kalan kun ye ka se ka kan mɛn mhm. ka tɛmɛ n'o tɛ n'i ye révolution française lajɛ 9e na Faransi jamanadenw ye murutili min kɛ i bɛ n'a ye jamakulu saba min bɛ yen n'u ka sigida kun kelen don n'o ye n'o ye maa kalannenw hɔrɔnw ani sentanw sentanw de farala ɲɔgɔn kan ka faama gɛn ka bɔ yen i y'a ye donc ni mɔgɔw ma a ye ko porte d'entrée bɛ an ni an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ni fɛn ninnu dɔ cɛ u kan'u tɛgɛ jigin a la quoi i m'a ye ne ti découragé a la parce que ne b'a dɔn an bɛ cɛn kan ka tɛmɛ o kan n'u sɔnna cɛn ma o don n'u ma sɔn cɛn ma o bɛ kɛ yeko fila ye a t'ale munumunu o de la président ko k'ale tɛ fɛ ka échouer ne fana k'i ma ko ni constitution kura banna dilan na n k'i ka n wele n bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna. non n b'i wele n b'i wele Aziz. voilà donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ja ninnu cari kosɛbɛ k'aw dɛmɛbagaw fo kosɛbɛ problème lamɛnli a ma se an ka sigi o kan bilen mɔgɔw k'olu bila pewu nafa foyi t'o la wa an kan'a bila an kun na fana k'an bɛ nin tɔɔrɔ min na ko an dakan de don dɛ la maa si ma bange ni tɔɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ i ka hakilina hakilinaw falenfalenni de bɛ na ni ko sugu dɔw ye donc an ka ɲɛsin an ka jamana ma hali n'an y'an ka kan n'an ka wari ta o t'an bali ka kɛrɛkɛminɛnw san a t'an ka ko foyi si lasa oui. donc an ka ɲɛsin jamana ko ma a banna d'accord merci beaucoup aziz maliyɛnw an b'a fɔ aw ye nin tun ye aziz traoré ka kɛɲɛ ni aw ka weleli aw kɛra maa caman ye minnu ye an wele k'a fɔ ko an ka aziz k'an ka wele plateau sanfɛ kunnafoni minnu tun bɛ an bolo bi thèmeba minnu tun bɛ an bolo bi o de tun ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma